igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonụ onye ụnụ na-anụ olu ya taa enweghị onye ọzọ ọ bụ na-abụghị maazị egwu oke ikenna ụnụ lee anya ụnụ ga-afụ nwaanyị ọma mụ na ya nọ nga taa tupu anyị agawa n'iru m ga-enye ohere ka ọ kọwa onwe ya ka ụnụ mara onye mụ na ya nọ ndị be anyị ndewo ndewo afa m bụ nwaada chinọnyelum mana unu nwere ike ịkpọ m nọnye nwada Chinọnyerem ndewo obi dị anyị ụtọ dịka ị nọnyeere anyị na ụlọ ọrụ Salem TV taa Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka anyị na-aga n'iru e nwere ọtụtụ isiokwu na ajụjụ ndị ka anyị ga-ajụ nwada Chinọnyerem nke ọ ga-aza anyị ya bụ isiokwu nke ụbọchị taa bụ ụdị uwe ụmụ nwaanyị na-eyi igbo ndị ọma na-ege ntị dịka anyị na-aga n'iru e nwere ihe ndị oyibo na-ekwu si na the way you are dressed is the way you be addressed nke pụtara na otu i si jikere bụ otu a ga-esi wee gwa gị okwu nwada Chinọnyerem ihe anyị chọrọ ịjụ gị na ụbọchị taa bụ kee ihe ị chere gbasara ụmụ nwaanyị ndị nke na-eyi efe na-eyewa ahụ ha oye n'ọnọdụ na ha yi uwe
daalụ maka ohere a ịbịa ebe a nụnwa n'ụbọchị taa ị jụọ mụ ihe m chere kpatara ọtụtụ ndị ji eyebe ahụ oye n'ọnọdụ na ha na-eyi akwa m ma-asị na ụfọdụ n'ime ha na ọgbara ọhụrụ a na-asị na ọ bụ otu ha si egosi ụdị mmadụ ha bụ n'ụdị mmadụ ha bụ n'ime ha otu ha ga-esi wee gosi hmm. site n'akwa ha na-eyi ụfọdụ ọ dịkwa ka ndị na-ese ihe na ahụ a sị na ha na-ese ya igosi ụdị mmadụ ha bụ kee ụdị mmadụ ha bụ ọ pụtara na mmadụ iyewe ahụ ya ọnụ pụtara na onye ọwụ bụ akwụna ọ pụtara na o bidoro gbawa akwụna ọhụrụ kee ihe ha na-achọ igosi ihe ha na-achọ igosi bụ maọbụ m ga-asị na otu ihe ọzọ melu ha ji eme ihe anụnwa maọbụ ihe ha na-achọ igosi bụ na ha na-achọ iso n'ihe ọgbọ ọgbọ ọgbara ọhụrụ anụnwa na-eme maka ọgbara ọhụrụ anụnwa na-egosizi ndị mmadụ na ọ bụ na i yihọ akwa na ụdị o nwere ụdị ọ ya-abụ i yiri akwa a kpọọ gị na ị marụ mma ma ọ bụ na i so na nke na-eme mana ọ bụ na i yihọ akwa otu ahụ ọtụtụ ndị ga na-agụ gị like ke ndị oyibo na-akpọ old school so a ga-asị na ị bụ onye mgbe ochie maọbụ ndị kara nka ee eh, ị jụọ m m ga-asị na ọ ya nwa melu ya so otu ahụ mere ha ji eme ya ihe na ihe ị na-achọ ịkọwa ọ pụtara na mmadụ iyewa ahụ ya oye pụtazi na onye ọwụ mara mma ihe ọ pụtazi na ndị na-eyewe ahụ ha oye amaghị mma ọ ihe ị na-achọ ime ka anyị mara okay ị ma na ọtụtụ ndị onye ọbụla nwere ka o si eche nke ya hmm. onye na otu o si eche onye na otu o si eme ihe ya ndị a na-eyi otu a bụ otu a ka ha si eche and ụfọdụ oge e nwere ihe ị ga-agwa ha ga-eme ha ka ha kwụsị iche otu a maọbụ ka ha tụgharịa ya maọbụ ka ha chegharịa ya so ihe ọbụla otu ha si na-eyi akwa ha bụ otu ha nwa fụrụ na ọ nke bụ kachasị wee ma mma otu ha nwa fụ na ọ ya ka mma mana ị chere na ọ ihe dị mma nwaanyị iyewe ahụ ya oye ị jụọ mụnwa m ma-asị na ọ bụrọ ihe dị mma nwaanyị iyebe ahụ ya oye nwaanyị kwesịrị ịnọ ịkwanyere onwe ya ugwu yiri ezigbote akwa yichie ahụ ya ọfụma ị ma na n'oge gboo n'ala mm. Igbo ihe a abụghị ihe eji wee mara ụmụ nwaanyị n'ihi na n'ala Igbo n'oge gboo nwaanyị ga-eyichi ahụ ya ọfụma hapụ ịna-eyewa ahụ ya oye mana gị lee anya na ndị nke agba ọhụrụ a ị ga-afụ na ọtụtụ n'ime ha na-eyewa ahụ ha ọnụ ụfọdụ na-eyewe ahụ ha ha ọnụ na-agazi chọọchị mana oge gboo ihe a awụha otu ọ dị na omenala Igbo n'ihi na omenala Igbo nwaanyị ọbụla ga-eyichi ahụ ọfụma ọ ihe eji wee ma anyị mana ị ma ndị nke agbara ọhụrụ a na-eyewezi ahụ ha ọnụ na-aga ebe ọbụla ha chọrọ ịga nke na-ekwesịghị ekwesị ihe m chọrọ ịjụ bụ ọ pụtara na ihe ndị a na-eme otu ugbu a na ọ pụtara na ọ bụ otu nne na nna si zụọ ụmụ ha ka ọ pụtara na ọ bụ ndị enyi ha nwoke maọbụ ndị enyi ha nwaanyị maọbụ ndị ọyị ha na-eme ha ha na-ejike otu a ka ihe i chere na-akpata ihe a ị jụọ m o nwere ike ịbụ otu nne na nna ha si zụọ ha o nwere ike ịbụ ọyị ha nwoke o nwere ike ịbụ em, gburugburu ebe fa nọ na a bịa na nke nwere ike ịbụ nne na nna ha m ma-asị na ụfọdụ ndị nne nwere otu ha si eyibe ụmụ ha akwa mgbe ha ka dị n'obere na ụmụazị ahụ ha tolite ha esoro ụkpụrụ ahụ yiri akwa ahụ na-aga ụfọdụ ndị nnekwa ga na-eyibe ụmụ ha ezigbo akwa mana akwa ha nwa na onwe ha na-eyi abụrọ ezigbo akwa ọ dị ezigbo ụmụ ha ezigbote ihe ọ bụrọ ezigbo ihe ha ga na-elekwasị anya na mgbe ha tolitezie ha ebido yibe otu ahụ ndị nne ha na nna ha ama nkwunwu ihe ọbụla maka na otu ha nwa na onwe ha si eyi akwa onweghị ihe ha ga-agwanwu ụmụ ha na ụfọdụ n'ime ha kwa m sị na ụfọdụ bụ ụmụ enyi ha ndị nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ha bata n'ụlọ ha na-asị em, na m pụrụ m pụọ n'iro na m na-afụgasị ndị na-eyi ezigbo akwa m batazie n'ụlọ ngị nwa ejicha akwa yiri ka mgbeke enwere enwere ihe m chọrọ ịjụ gị enwere ebe ị pụtara kwuo na ọ bụ ọtụtụ ndị nne na nna Mm, na-eme ụmụ ha na-esi otu a na-ejike mm, n'ihi na ndị nne na nna na-eyewekwa ahụ ha ọnụ ma ha na-ejike ma na-eyiwe ụmụ ha uwe dị mma ụmụ ha tolitewazie ha ewee lekwasịwa nne ha anya wee yiwe ụdị akwa ahụ mana e nwere ọtụtụ ndị nne ha- nne na nna ha nne ha na-eyi ezigbo akwa na-eyichi ahụ ya esikwa otu a wee zụọ ụmụ ha mana ụmụaka atoo ha ewee yiwe efe na-eyewa ahụ ha ọnụ ebe ahụ ka nke ọyị nwoke na gburugburu ebe fa tolitere bịaziri ndị ahụ bụ ndị na-eyi ezigbo akwa na-eyi akwa na ọgbat- na ndị enyi ha maọbụ ndị ọyị ha nwoke na-agwa ha oge ọbụla nenụ ka i si eyi ị ma eyi akwa ka ndị ọgbọ gị ị ma eyi akwa ka ndị botu ndị eh, ndị eh, age mate si eyi akwa apụtazie na ha feelwezie maybe inferiority complex anaghị feelizi na onye nke a gwakarịa na m ka nche ya nche nche obere m ka m tara igodo akwa ọfụla ha mmiri fim alizie ya enwere e enwere ihe ọzọ i kwuru gbasara na di ya nwere ike ịpụ n'ezi sị na ọ na-afụ ụmụ nwaanyị ndị na-ejigasị akwa dị aṅa mm. na ya bata n'ime ụlọ ya nwa na-ejike ka mgbeke ị chere na ọ bụ ụfọdụ ihe ụmụ nwoke na-eme nwunye ha maọbụ ndị enyi ha nwaanyị na-eme ejike wee na-eyewa ahụ ha oghe
O- o nwere ike ụfọdụ oge achọghị m ịza ya gbowam sị n'ọ ya nwa maọbụ na ọ bụrọ ya nwa ma ụfọdụ oge ọ na-abụkarị em, ọ bụrụ na ọ na-abụkarị mana ụfọdụ oge ọ na-abụ ihe kpatara ya ọ na-abụ ihe kpatara ya.
ajụjụ ikpeazụ anyị nwere ịjụ gị ebe a taa bụ mmadụ onye jikere wee yewe ahụ ya oghe Mm. agwaga okwu otu ọ na-achọha na onye gwaga ya okwu kee onye ị chere bụ ya nwa onye na-emeteghị ya ọ onye jikere wee yewe ahụ ya oghe ka ọ onye gwaga ya okwu n'ihi na ị mara ndị oyibo si na otu mmadụ si jikere otu a ga-esi agwa ya okwu Mm. n'ihi na ọ na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị jikere otu ahụ wee pụta na-agwa ha okwu ha wee kwuo ọtụtụ ihe ndị dị iche iche na a kparịga ha mana gị lee anya ị ga-afụ okwu ndị oyibo okwu na otu mmadụ n'ihi na n'obodo anyị anyị na-ewe ya na ndị na-ejike otu ahụ bụ ndị akwụna mm-hmm. ma ọ bụ ndị na-emejuga ihe dị aṅaa kee ihe i chere n'ihi na e nwe ụfọdụ ndị ndị na-emegaha ndị na-agbagaha akwụna na-ejike otu a mana ị ma na n'obodo anyị a na-ahụ onye ọbụla na-ejike otu a dịka onye akwụla maọbụ onye na-eme ọtụtụ ụmụ ọrụ dị aṅaa kee ihe i chere ma e, gbasara otu esi agwa ndị a okwu n'ihi na ụfọdụ na-eme a na-agwa ha okwu otu esi agwa ndị akwụna ya ewe ha iwe n'ihi na ha abụghị ndị akwụna kee ihe i nwere ịgwa ndị dị otu a ị jụọ m ajụjụ mbụ ị jụrụ m ga-asị na ọ bụ onye yi akwa bụ onye kpatara eji agwa ya otu a dịka i si kwuo na a na-agwa onye okwu otu onye si jikere n- otu onye si jikere ya a na-agwa onye okwu otu onye si jikere o nwe ka ị ga-esi jikericha ọfụma mmadụ abịa na-akparị gị ọ kwa ndị be anyị sịkwa na afịa ọma na-ere onwe ya onye ma i yiri ezigbo akwa marụ mma onye pụta kama ọ ga-agwa gị ihe ọzọ ọ ga-asị gị chai na ị makakwa na akwa i yi mara ezigbo mma so ọ bụ onye ahụ yi akwa ka m ya-asị na o si n'aka ya o nwe ka ị ga-esi yiri ezigbote akwa pụta iro mmadụ apụta na-akparị gị n'akwa ahụ i yi so ị jụkwa m o, m ga-asị dịka ajụjụ nke ọzọ ị jụ kee ihe m nwere ike ịgwa ha m ga-agwa ha that na ọ bụrụ na ị mara na ị chọrọ ka mmadụ gwa gị ihe adịrọ mma n'ihu yiri otu i si chọọ ka mmadụ em, gwa gị okwu otu ọ bụla i si chọọ ka ndị mmadụ si na-agwa gị okwu yiri otu ahụ wee pụta ọ dị mma ee i kwutechala ya nnọọ ọfụma tupu anyị abịa na isi ee, njedebe n'ikpeazụ kee ihe ị nwere ịgwa ụmụ agbọghọbịa ibe gị ndị dị otu ị dị ndị ka na-etolite etolite nakwa ndị na-elekwasị ndị na-elekwasị gị anya kee ihe ị nwere ịgwa ha gbasara otu ha ga na-esi wee na-ejike
a sị na onye ma ihe dị mma mee ya ị mara ihe dị mma mee ya ị ma onye ọbụla na-eme ihe amarago na ihe ọ na-eme adịrọ mma o nwere ndị na-eme ihe they just justify their actions they be like na dịka i si kwubo mbụ ndị na-aga ụka ha eyiri akwa pelumpe ị jụọ ha sị gị na ụka dị n'obi ee because ihe mere ha ji ekwu na ụka dị n'obi maka na ha ma na akwa ha yi adịrọ mma ọ bụrụ na ọ dị mma ha ma ekwu na ụka dị n'obi na ị mara ihe dị mma mee ya eyina emena maka na ndị ọzọ na-eme ị ga soro ha mee bụrụ onye nke onwe gị be your own self don't be what other people are be na bụ n'ihe um, society wetara anyị today bụrụ onwe gị express like show yourself the way you are and dress properly yiri ezigbote akwa pụta iro abịa na ị pụtaba iro ị sị ka i yi dị ka ime ihe na-ewu kịta ka i me ihe ndị ọzọ na-eme nwekwara ike ime ihe ndị ọzọ na-eme i fuo ụzọ
ọ dị mma Nwada Nọnye obi dị anyị ezigbo ụtọ dịka i wepụtara ohere gị wee nọnyere anyị na ụlọ ọrụ Salem TV n'ụbọchị taa anyị na-ekele gị wee na-asị gị jide aka nga i ji na ka i ji ka mma ee Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụlanụ ee ihe Nwada Nọnye kwuru gbasara ụmụ nwaanyị ndị na-eyewa ahụ ha oye n'ọnọdụ na ha yi uwe na ihe na-akpata ya gị lecha ya bụ onyonyo ga-agba mbọ kesaa ya ka o ziruo mmadụ niile ntị Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Salem TV ka anyị si na-ewetara ụnụ ozi a n'oge dị ugbu a daalụkwanụ daalụ